Turas Scoile. Maidin Dé Luain a bhí ann agus bhí tionól tábhachtach ar siúl sa scoil. Bhí príomhoide na scoile, an Máistir Ó Murchú, seasta os comhair pobal na scoile agus an cheist a bhí le plé aige ná turais scoile. Bhí an-suim ag daltaí na scoile sa chomhrá seo agus bhí roinnt mhaith moltaí le tabhairt acu don Mháistir Ó Murchú. Theastaigh ó thromlach na páistí dul thar lear. Luadh príomhchathracha na hEorpa, an Róimh agus Páras, mar shampla, agus theastaigh ó ghrúpa páistí dul ag sciáil ar shléibhte na hAlpa i rith laethanta saoire na Nollag. Cheap an príomhoide go raibh smaointe iontacha acu ar fad ach chuir sé in iúl dóibh go raibh sé iontach costasach an tír a fhágáil na laethanta seo. Ar eagla go ndearna dalta ar bith dearmad, d'inis sé dóibh go raibh cúlú eacnamaíochta ar siúl sa tír agus go raibh ganntanas airgid ag cur isteach ar roinnt mhaith teaghlach sa scoil seo. An fógra a bhí aige ag an tionól ná go bhfanfaidís in Éirinn don turas scoile an bhliain seo agus go rachaidís chuig campa eachtraíochta. Bhí díomá ar an-chuid daltaí le cinneadh an phríomhoide an nós dul thar lear a bhriseadh. Bhí siad ag súil go mór le turas idirnáisiúnta lena gcomhscoláirí. Rinne cuid acu gearán go mbeadh príomhchathair na Fraince bainte amach acu níos tapúla ar eitleán ná mar a shroichfidís an t-ionad eachtraíochta i gConamara ar bhus. Agus bhí an ceart acu chomh maith. Ghlach an chuid is mó de na daltaí le pointí an phríomhoide agus bheartaigh siad an leas ab fhearr a bhaint as an turas agus ab fhéidir leo. Chan siad amhráin agus bhí spórt den chéad scoth acu ar an mbus siar go Conamara. Nuair a thuirling an bus ag an gcampa, scaradh na buachaillí agus na cailíní i dtithe éagsúla lóistín. Bhí suanliosanna breátha i bhfoirgneamh na mbuachaillí agus i bhfoirgneamh na gcailíní chomh maith. Chuir stiúrthóir an champa fáilte Uí Cheallaigh rompu agus ansin mhínigh sé na córais éagsúla slándála a bhí acu i gcás éigeandála. Bhí deireadh seachtaine iontach gnóthach agus gníomhach ag na páistí. Ar dtús, chuaigh siad ar thuras rothaíochta. Ba aoibhinn an leoithne gaoithe ina gcuid gruaige, agus boladh milis na pailine ina srón agus iad ag amharc ar radharcanna áille na Gaeltachta. Níor thaitin na clogaid le cuid de na cailíní, áfach, toisc gur scrios siad na stíleanna gruaige a chaith siad tamall fada ag cóiriú. Ina dhiaidh sin, bhí orthu cultacha fliucha a chur orthu mar bhí siad ag dul ag tonnmharcaíocht. Ní raibh duine rósciliúil ag an imeacht seo. Bhí éacht déanta ag cúpla duine agus iad seasta ar bharr an chláir ar feadh soicind nó dhó. Bhí cách sna trithí ag gáire ar cé chomh huafásach a bhí siad go léir. Ina dhiaidh sin, chuaigh na páistí síos chuig an chladach agus bhí siad ag cadhcadóireacht ar an bhfarraige. D'éirigh i bhfad níos fearr leo ag an imeacht seo, cé go raibh an rámhaíocht go léir dian go maith ar uachtar a gcuid coirp. Bhain siad an-taitneamh as comórtas rianadóireachta freisin. Bhí siad ag obair i bhfoirne, ag léamh léarscaileanna, ag imscrúdú compás agus iad ag rith ar luas lasrach ar fud an cheantair. Bhí réimse fíorleathan gníomhaíochtaí le déanamh sa chomórtas rianadóireachta. Bhí cúrsa constaice le déanamh le linn an chomórtais. Bhí ballaí le dreapadh, bhí droichid déanta as rópaí le trasnú acu. Thit roinnt mhaith daoine anuas de na rópaí mar bhí an t-uafás luascadh i gceist agus iad seasta orthu. Bhí cúpla duine fliuch go craiceann mar bhí abhainn faoin droichead. buíochas le Dia níor gortaíodh duine ar bith. Ag deireadh an lae, chruinnigh na páistí go léir le chéile i seomra caidrimh an Ionaid Eachtraíochta. Ní cheapfá go raibh siad spíonta amach is amach mar ní raibh a leithéid le cloisteáil sna gcártha agus an comhrá a lean ar aghaidh go déanach san oíche. Bhí an oiread sin scéalta ar eachtraí an lae le plé acu go léir agus bhí neart grinn le baint le cuid acu. Ní raibh duine ar bith sínte go tuirseach ar tholg nó cathaoir ar bith, iad go léir suite suas díreach ag éisteacht go géar le scéalta a chéile agus ag pléascadh amach ag gáire ó am go chéile. Ag pointe áirithe tharraing Liam amach an giotáir a chonaic sé i gcúinne an tseomra. Ní raibh sé i bhfonn, ach bhí cluas maith ag Liam agus níorbh fhada go raibh sreanganna na huirlise eagraithe aige mar ba cheart. Ansin bhí oíche ceoil tosaithe. Bhí fuaim álainn le cloisteáil ón seomra caidrimh nuair a bhí na páistí go léir ag canadh amach d'aon guth. Chan siad amhráin traidisiúnta na Gaeilge agus leaganacha Gaeilge de phopamhráin an lae. Bhí scoth an cheoil le cloisteáil, cheap stiúrthóir an champa nach gcloisfeadh sé a leithéid chomh maith go deo na ndeor. Cé nár mhothaigh na páistí é an oíche roimhe agus iad i mbun ceoil, chuaigh imeachtaí an lae i bhfeidhm orthu an mhaidin dár gcionn. Bhí sé fíordheacair orthu éirí toisc go raibh roinnt mhaith matán iontach righin acu. Bhí stíleanna aisteacha siúil le feiceáil in úsáid ag cúpla duine agus bhí daoine eile iontach mall agus iad ag suí nó ag seasamh. Ar an mbealach abhaile, bhí an turas bus i bhfad níos ciúine ná an turas siar. Chaith tromlach na bpáistí an turas ina gcodladh go sámh. Nuair a shroich siad an scoil bhí an Máistir Ó Murchú ag fanacht ann le fáilte a chur rompu. D'fhiafraigh sé díobh an raibh am maith acu ach ní raibh aon ghá i ndáiríre mar ba léir go raibh ó na haghaidheanna sásta go léir a bhí le feiceáil aige. Bhí aiseolas iontach dearfach le tabhairt ag na páistí go léir ach amháin páiste amháin a dúirt go raibh tuirse air, ach níorbh olc an gearán sin. Bhain siad go léir sárthaitneamh as an turas agus dúirt duine nó beirt fiú gurbh fhearr leo an campa eachtraíochta ná turas thar lear as seo amach! Ní dhéanfaidís dearmad ar an turas iontach scoile seo ariamh.